ekenekwa m unu ụwa na-asọ unu nke onye chiri nya zere unu aka m bụkwa akụ nwokwu okwu ọzọ bụla na akpụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne ozi m buru wee pụta tata gbasara onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye igbo gbasara nwanne anyị nwoke a a na-akpọ Mathias Ezeaku nwanne m ọ dị ọtụtụ ndị na-achọ otu ana igbo ga-esi wee dị mma mana enwere ofu ife ị ga-aghọta na ịchọ otu ị ga-esi gbaziri nwanne gị ụzọ na ịchọ otu a ga-esi mezi nya bụ ife afụ mebiri emebi abụlọ mgbe i bido kpọba nwanne gị iyi abụlọ mgbe i bido kọchaba okwukwe nwanne gị kwenyere na ya at the moment kama na otu ị ga-esi mee ọ ka mma bụ ịgwa nwanne gị nke bụ eziokwu were ihe ọmụmaatụ ọ bụlọ mgbe ị kpọbara ya iyi ma kparịba ya nwanne m i mebe ntụ afụ ị marụ na nya bụ mkpụrụ obi ga-efunarị gị maka gị nwa bụ onye na-ekwu otu ụzọ okwu ma ọ bụ nke ọzọ otu ana igbo ga-esi wee dị mma nya bụ onye ahụ ị fụrụ na-efu ụzọ mgbe ị ga-eji tọghata mkpụrụ obi ya bụ mgbe ị gwara ya okwu dị mma mgbe ị nyere ya ọmụmaatụ ọ ga-eji check ya na onwe ya ma ghọta na ife ị na-agwa ya na ụzọ dị ya ọ bụlọ ịkpọ iyi nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku ife niile ọ na-ekwu bụkwa eziokwu kama na ebe ozizi ya dee na nke ikpeazụ a bụzi iyi ọ na-akpọ ọtụtụ ndị ekwenyelọ n'ife afụ o kwenyere na ya ọ bụ eziokwu na anyị nwa bụ ụmụ Igbo na anyị nwa bụ ụmụ afọ Igbo na anyị nwere ebe anyị si nwee eji mara anyị mana ị ma njini ịkpọ nwanne gị iyi maọbụ ịkparị nwanne gị wee rite nya wụ mkpụrụ obi ọ ga-aka mma ị na-agwa nwanne gị okwu etinyena mkparị akpọna ya iyi maka na i je n'obodo ndị ọzọ n'obodo dị iche iche nwanne fa nwechara omenana fa ife atụrụ anya n'aka gị dịka mmadụ dịka ime nya bụ omenana bụ ime ezi omume ị ma na ife a bụ ife ọjọọ ị ma na i me nwanne gị ife a na ọ ga-ewute ya for that ị ma mme ya nwanne m dịka anyị nọ na-achọ usoro nya bụ be anyị ga-esi wee dị mma nya bụ ana igbo ga-esi wee dị mma nwanne ọ ga-aka mma mgbe ị na-agbaziri nwanne gị ụzọ ejena kparịba ya ejena kpọba ya iyi maka ma ọbụna ndị na-ezi ozi ọma fa bịa fa na-eji ọnụ dị ụtọ ile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu nwanne m enwere ife ya bụ ị pụta ntụ anyị na-agwa mmadụ na-akpọ onye ahụ iyi ma ọ na-akparị onye afụ emesịa onye afụ chegharịa n'ife ahụ ị na-agwa ya ọ ka-eme ya chi na-efo ọ na-akawanye njọ eziokwu na anyịnwa bụ ndị Igbo na anyị kwesịrị ịnaghachi azụ na ejimara anyịnwa bụ ndị Igbo mana ọ bụrọdị site n'ịkpọ iyi ọ bụrọ site na ịkparị mmadụ nwanne m ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ọ bụ ile ọma na ọnụ dị mma ka ị ga-eji dọpụta onye afụ ma kụziere nke bụ ụzọ dị ka ọtụtụ ndị na-ezi ozi ọma ụka si eme ọ otu afụ ka ị ga-esi wee win mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku ife niile ị na-ekwu bụ ife mere eme bịa bụrụkwa ife ziri ezi mana ọ jọgburu onwe ya na otu i si akpọ iyi na otu i si akparị ụmụnne anyị sọsọ ya bụ ihe mebiri gị nwa bụ nwanne m ka anyị jikọọ na aka ọnụ wee dozie ana Igbo be anyị maka na obodo ndị ọzọ na-eme omenala fa ma nwekwazie ndị ụka nọ n'ime ọ kwa otu afụ ka anyị nwa bụ ndị Igbo ga-esikwa nwekwa omenala anyị ma nwekwazie ndị ụka maka na ị ma tinye mmadụ iwu ma ọ fọsụọ mmadụ ma ọ tụdo mmadụ egbe na iwu bụ na onye afụ ga-ekwenye n'ebe ị kwenyelu ị na-asị ya na ọ ga-ekwenye ebe ị kwenyelu ị ga-emeri ihe ife chi ahụ o kwenyelu na ya meburu ya n'oge mbụ e nwere ọtụtụ ndị chọrọ nwa ọ bụrụ ebe afụ fa belivuru tata ka fa nọ ma mụta nwa e nwere ọtụtụ ndị chọrọ ego ọ bụrụ ebe afụ ha okwukwe ha dị n'ụbọchị nke tata ka fa nọ ma nwee nya bụ ego e nwere ọtụtụ ndị nwere mkpa dị iche iche ọ bụrụ ebe afụ okwukwe ha dị n'ụbọchị nke tata ka fa nọ ma nweta ife ahụ ha na-ayọ chi fa ị pụtazie ịgwazi onye a nya were tufuo na chi afụ ara arụ ọrụ na chi afụ na ọ nwụrụ anwụ while na ọ ife nya nwa tesichagoro ma fụ ya nwanne m ike irite mkpụrụ obi n'uru ma ọ bụ ịchọ ịtọghata mkpụrụ obi ọ bụrọ mgbe i bido bido na-akpọ onye ahụ iyi ma ọ bụ na-akparị onye ahụ ka ị ga-eji rite n'uru kama chi na-efo ife a na-aka njọ mana na nke ikpeazụ a nwanne m anyị ekwugo okwu otu omenala igbo ahụ ga-esi wee dị mma ka ọ dị na mma kịta na ife anyị nidiziri bụ action itinye ife ndị ahụ niile anyị na-ekwu n'ọrụ mgbe ị fụrụ nwanne gị ka ọ na-eme ife ọjọọ maọbụ ka o si ụzọ ọjọọ esina n'ịkpọ iyi maọbụ ịkparị ya wee kụziere ya ụzọ kama site n'ịmara ya atụ na ịgwa ya okwu ya eme obi ya nọta ọ ghọta ife ị na-ekwu ọfụma maka na ebe onye jedebelu ka ọ fụdebelu ife mmadụ amarọ karịrị ya ọ gwụgo ka ọ ra m n'ọnụ m wee na-asị ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise tụsara m ozi a nwanne m ma sonye n'ihe anyị na-eme ya gazie na ụmụnne m